Ngati ukuvutika, video imeneyi ndi ya iwe. Ngati ukusowa ntchito, video imeneyi ndi ya iwe. Chinthu choyamba ndi ichi, chinthu chimene chimachipangidwa ndi anthu ambiri daily, kubunyula. Akuluakulu ngati mmabunyula, mchitidwe umenewu lekeni. Zimenezi zimabweretsa masoka, zimenezi zimapangitsa kuti zinthu zisamayende mmoyo mwanu. Mwandimvetsa? Nde chonde akuluakulu lekani khalidwe limeneli. Chinanso ndi ichi, kupanga chibwenzi ndi azikazi osiyanasiyana. Akuluakulu ngati mmapanga chibwenzi ndi azikazi osiyanasiyana, choti mudziwe ndi ichi, azikazi ena ake amakhala atsoka. Mwandimvetsa nde ukangogonana nawo tsoka lija umalitenga? Lekani kupanga chibwezi ndi azikazi osiyanasiyana. Chinaso ndi ichi, kupanga chibwezi ndi mkazi oti mamuna ake anamwalira kapena kuti chibwezi chake chinamwalira. Chonde. Ndipo ngati unapanga zinthu zimenezi ukuyenera usambe. Kusamba kwake ndi uku. Ngati kwanu kuli agogo. azigogo ambiri amakhala ndi manthongo pamaso wauze agogo aja asukusule kumaso akamasukusula kumaso madzi aja amene asukusulira aja amene agwa aja azigwera m'beseni kenako utenge madzi aja ukaphatikize ndi madzi ena ndi kusamba ukamasamba uzipempha kwa mulungu ambuye mulungu ndikhululukireni pa zinthu zimene ndimakhala ndikupanga izi ndi izi mwinamwake mundipatse chonde chotsani masoka m moyo mwanga ndipo zinthu zimene zimathandiza Kaya mukundimva kaya? Ngati mumapanga zinthu zimene ndunenazi, kuyambira lero lekani ndipo mukaleka muyenera musambe musambe muchotse minyama pathupi panu izi ndi zimene mukuyenera kupanga. Chinanso ndi ichi achinyamata ambiri mumanyoza makolo. Akuluakulu ngati mumanyoza makolo kuti zinthu zikuyendereni ndi zovuta kwambiri. Mwandimvetsa? Chifukwa choti makolo ndiye ndi mdalitso. Ngati mumanyoza makolo anu chonde kuyambira lero lekani. Ndiponso muziwapempha makolo anu kuti azikupemphererani kuti Mulungu akudalitseni, chifukwa chakuti pemphero lochoka kwa makolo, Mulungu amalimva msanga kusiyana pemphero lochoka kwa iweyo. Mwandimvetsa? Makolo ako ndi Mulungu ali chonchi, pafupi kwambiri. Iweyo ungathe kupempha kwa Mulungu, Ambuye Mulungu ndidalitseni izi ndi izi kuti adzakumve after 15 years. Koma makolo ako kupempha kuti awamve ali ndi 1 hour yokha. Mwandimvetsa, ndiye chonde akuluakulu, kumalemekeza makolo anu. Mwandimvetsa, nkana amanena kuti kholo ndi Mulungu wachiwiri. Mwandimvetsa, uzilemekeza makolo ako. Ndiye anthu enanso mwina makolo anu anamwalira, mwandimvetsa, ndiponso zinthu sizikuyenderani. Izi ndi zimene mukuyenera kupanga, mwandimvetseni. Mupite kumanda kwawo mukasese. Mwandimvetsa mupange ngati kasadaka ndithu. Mukasesa chanichani kumanda kwawo kuja kucleaner bwinobwino kenako nkuphika chakudya pakhomo panu. Ndikupempha kwa Mulungu Ambuye Mulungu zinthu sizundiyendera chonde nditsegulireni khomo la madalitso izi ndi izi. Gawani chakudya chija apatseni anthu adye. Mwandimvetsa? Umu ndi mmene amapangira. Chinanso ndi ichi. Ngati makolo ako onse alipo, ungathe kupita kumanda kuja kukasesa. Ngakhale pamanda poti pa munthu woti sumudziwa. Andipeza kukasesa bwinobwino moti mwakuti konsekunja kusesa bwinobwino kenako ndikuphika kachakudya kuwapatsa ana adye anthu adye anthu a around adye ndikupempha kwa mulungu ambuye mulungu zinthu zikuvuta chonde nditsegulireni makhomo anga amene anatsekeka izi ndizi mwandipeza izi ndi zimene amapanga mapakistani ambiri mwandipeza ife timafufuza nkhanizi ndiye zinthu ngati zikuvuta m'bale izi ndi zimene ukuyenera kupanga koma chachikulu kumalemekeza makolo Ndiye osaiwala kupanga subscribe ku channel yathuyi kuti nkhani zinanso zizikupezani mosavuta fire nkhanizi zilipo zambirimbiri ndipo tidakali maniveseli nkhani ndi ya straight imeneyi zikomo kwambiri poonera video imeneyi.